Welcome. It's Nif YouTube channel here. Bajeti ya chaka cha 2024 2025 akuti 5000 kwacha pa mpando uliwonse wa minibus pa chaka atsitsa msonkho pa mowa wa masenga achotsa msonkho kwa ma agent a Mpamba ndi airtel money Popitiriza zokambirana zawo pa mkumano umene unayamba pa 9 February mu chaka cha 2024 ku nyumba ya malamulo, nduna ya zachuma a Simplex Chithyola Banda anapereka ku nyumba ya malamuloyi ndondomeko ya zachuma cha boma ya mu chaka cha 2024 kufikira mu chaka cha 2025. ndondomekoyi inawerengedwa mnyumba ya malamuloyi pa 23 february mu chaka cha 2024 ndipo khalani pomwepo kuti ndikupasileni tsatanitsatani yense wa budget ndondomeko ya chuma ya 2024-2025 yapangidwa poganiza zinthu zingapo monga chuma cha dziko lino kapena kuti Gross Domestic Product GDP chomwe akuti chikwera ndi 3.6%. Kukwera kwa zinthu kapena kuti inflation kwayikidwa kuthera pa 23.4% ndipo anthu apereka misonkho pa mlingo wa 3%. yomwe mchizungu amaitcha kuti tax refund. Ndondomeko ya zachuma yonse pamodzi yapangidwa kuti kugwiritsidwe ntchito ndalama zokwana 5.98 trillion kwacha zimene zikuimira 24.3% ya chuma kapena kuti GDP ya dziko lino. Ndalama zimene zitoleredwe mdziko muno zaikidwa pa 3.38 trillion kwacha imene ndi 18.1% ya gdp mu ndalama yotoleredwa mdziko munoyi ku misonkho kuchoka 3.26 trillion kwacha ndipo zina zotoleredwa ku nthambi zina zikhala zokwana 26.54 billion kwacha boma la dziko lino lipatsidwa ndalama kuchokera kwa akufuna kwabwino yomwe mchizungu imatchedwa kuti ma grant zokwana 1.17 trillion kwacha zimene mwa izo ndi ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha yomwe ikuchokera ku mabungwe ndipo 72.69 billion kwacha ikuchokera ku maboma a mayiko akunja Ndalama yonse yogwiritsa ntchito kapena kuti total expenditure yaikidwa kuti ikhale 4.55 trillion kwacha imene ikuyimira 31.9% ya GDP ya mdziko lino. Pamene ndalama yogwiritsa ntchito pa chitukuko mu chaka chimenechi yaikidwa kuti ndi 1.77 trillion kwacha imene mwa imeneyi 1.39 trillion kwacha ichokera m'mayiko akunja ndipo 383.6 billion kwacha ichokera mdziko momuno ndalama imene ikuperewera imene mchingerezi imatchedwa kuti deficit ku ndondomeko ya zachumayi ya mdziko muno ndi yokwana 1.43 trillion kwacha imene ndi 7.6 percent ya gdp ya chuma cha dziko lino ndalama imeneyi ipezedwa kudzera mukubwereka mdziko momuno yomwe mchingerezi amaitcha kuti domestic borrowing ndipo kubwerekedwa ndalama yokwana 1.28 trillion kwacha ndalama yotsalayo yokwana 150 billion kwacha ibwerekedwa kuchoka ku mayiko akunja yomwe mchingerezi amaitcha kuti foreign borrowing nawu mndandanda wa mmene ndondomeko yonse ya zachuma ya chaka chino ayigawira kumbali ya malipiro a anthu ogwira ntchito m'boma ndondomekoyi yayika ndalama zokwana 1.08 trillion kwacha imene ikuyimira 5.7 ya gdp ya chuma cha dziko lino mu ndalama imeneyi muli ndalama ina yolembera anthu atsopano ntchito imene ndi 6 billion kwacha ndipo kusungidwanso ndalama ina yokwana 70 billion kwacha imene idzagwiritsidwe ntchito pokweza malipiro a anthu ogwira ntchito m'bomamo zokhudza ma pension komanso malipiro ena opumira pa ntchito ija imatchedwa kuti pension and gratuities boma la dziko lino layika ndalama yokwana 239.92 billion kwacha pa ngongole zimene dziko lino lili nazo ku mayiko ndi mabungwe ena ndipo chindapusa chake ija imatchedwa kuti interest chayikidwa pa 1.46 trillion kwacha ndipo ndalama zokwana 79.75 billion kwacha ndi yangongole a mayiko akunja ndipo 1.38 trillion kwacha ndi ngongole za mdziko momuno pakagulidwe kachimanga ndondomekoyi yayika ndalama zokwana 12 billion kwacha ku nthambi ya national food reserve agency nfra kuti adzagulire chimanga chosunga ndipo nthambi ya admarc yapatsidwa ndalama zokwana 40 billion kwacha yogwirira ntchito yawo komanso kudzutsa nthambiyi kuti iyambenso kugwira ntchito ngati mwakale boma la dziko lino layikanso ndalama zokwana 161.28 billion kwacha ku ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya affordable inputs program aip izizi akuti ndi cholinga cha boma kuti anthu amdziko muno akhale ndi chakudya chokwanira bomali lapereka ndalama zogwirira ntchito ku nthambi yotolera misonkho ya malawi revenue authority mra ndalama yokwana 97.65 billion kwacha ndipo 85 billion kwacha yapita ku roads fund administration 6.2 billion kwacha yapita ku Roads Authority 198.78 billion kwacha ku nthambi za boma zimene zimalandira chithandizo chake chimchingerezi imatchedwa kuti subvented organization komanso 24 billion kwacha ku nthambi yopereka ngongole za ana a sukulu ndalama zonse pamodzi zikukwana 411.66 billion kwacha. 411.66 billion kwacha. Unduna wa zaulimi wapatsidwa ndalama zokwana 497.75 billion kwacha yoti nthambi zake igwiritse ntchito. Malingana ndi kuyankhula kwa nduna ya zachuma a Simplex Chithyola Banda akuti undunawo ndiye tsinde la zachuma cha dziko lino kotero umayenera kulandira ndalama zochulukirapo ntchito zingapo zipindula ndi ndalama imeneyi monga yokupanga ulimi kukhala bizinesi yomwe mchingerezi akumaitcha kuti agriculture commercialization imene ilandire ndalama zokwana 92.56 billion kwacha shire valley transformation project ilandira ndalama zokwana 26.06 billion kwacha ndondomeko ya transforming agricultural production and transformation entrepreneurship trade ilandira ndalama zokwana 25.32 billion kwacha komanso 500 million kwacha ipita ku njira yolimbikitsa ulimi wamakono podziwa kuti ulimi sungatheke popanda misika yogwirika bwino ndi yopezekeratu Boma la dziko lino linagwirizana ndi dziko la China kuti lizigulitsako mtedza wokuswayitswa ndi mbewu ya soya. Pakadali pano, kulima kwa mbewuzi kwayamba kale mu ndondomeko ya ma Mega Farm powona kuti ntchito zokopa alendo zimathandiza dziko lino kupeza ndalama zakunja. Unduna wowona zokopa alendo wapatsidwa ndalama zokwana 4.8 billion kwacha zoti zigwirire ntchito kumeneko. ntchito zimene zili kumeneko ndi monga kumanga malo ochezera alendo ku cape maclear m'boma la Mangochi komanso ku Salima kumanga waterfront ku Nkhata Bay malo ochezerako ku Likoma kubweretsa cable car resort ku Mulanje komanso kukuza malo osambako ma public beaches mphepete mwa nyanja ya Malawi. Izi ndi kuonjezera kukonzanso misewu yokafika ku malo amene kuli zinthu zokopa alendo. Pa ntchito za migodi, akuti monga mmene a President a Chakwera anayankhulira mu SONA imene anayankhula mnyumbayi pa 9 February mchaka cha 2024, a Chithyola Banda anati boma lakhazikitsa nthambi ya Malawi Development Corporation Holdings Limited imene mwatulukanso kampani ina yotchedwa National Mining Company imene idzikhala ikukumba miyala ya mtengo wapatali mdziko muno. Kumbali ya zamaphunziro, nduna ya zachumayi inati Mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino, boma la dziko lino lipitilira kupereka thandizo kumeneko ndi cholinga chakuti maphunziro apitilire kupita chitsogolo. Pofuna kukwanitsa izi, akuti boma la dziko lino limanga masukulu a sekondale okwana 34 ndi ndalama zokwana 10 billion kwacha amanga gwanda chakuamba center of education ndi ndalama zokwana 500 million kwacha amanga sukulu ya sekondale ya luranga akhazikitsa ntchito yotchedwa malawi education reform project imene ndi ya ndalama zokwana 85 billion kwacha skills for a vibrant economy yapatsidwa ndalama zokwana 48.91 billion kwacha komanso apitilira kukonza ma universities onse mdziko muno ku nkhani za madzi ndi ukhondo water and sanitation a chithyola banda anati ayamba ntchito yonse yotenga madzi kuchoka ku salima kunka nawo ku lilongwe mu njira yotchedwa salima water project kukumba mijigo kubwezeretsa madzi a m'mipope ku liwonde ndi ku balaka kumanga malo ena otengera madzi mu mtsinje wa Shire, kuyamba kumanga damu la Nkholongo ku Mponela m'boma la Dowa komanso ntchito yoyika mapaipi amadzi ku maboma a Nkhata Bay ndi Karonga. Ku zachilengedwe ndondomeko ya zachumayi yayika ndalama zokwana 20.55 billion kwacha yothandizira ntchito yosamalira chilengedwe mdziko muno ndi kuthana ndi mavuto wobwera kamba kakusintha kwa nyengo. Kumbali ya zaumoyo, ndondomeko ya zachumayi yapereka ndalama zokwana 729.47 billion kwacha kuti igwiritsidwe ntchito monga kumangira zipatala za Dowa ndi Rumphi, kumalizitsa kumangira chipatala cha matenda a khansa mu mzinda wa Lilongwe, kuyamba kafukufuku wofuna kumanga chipatala cha boma ku Chikwawa komanso kupitirizira ntchito yothana ndi matenda a COVID-19. Kumbali ya zamaulendo ndi zamtengatenga, boma la dziko lino lapereka ndalama zokwana 439.64 billion kwacha yomangira misewu monga Thabwa Masenjere, Muona Road, msewu wa Mkanda, kapiri kumchinji msewu wa nsanama nayuchi ku machinga msewu wa nsanje marka msewu wa ntcheu tsangano msewu wa neno mwanza msewu wa msundwe chileka majiga kasiya msewu wa chikwawa chapananga mwanza womwe ukutchedwa kuti sidik mia highway msewu wa liwonde matawale msewu wa kaunda chendawaka msewu wa nkhoma mayani dedza kukonzanso msewu wa nsipe chingeni liwonde komanso msewu wa santhe nkhotakota matutu kapiri ku ntchito za achinyamata komanso masewero nduna ya zachuma inauza nyumba ya malamuloyi kunena kuti boma la dziko lino lipitirira kuyika ndondomeko zotukulira achinyamata mdziko muno iyo inati mu chaka chimenechi boma layika ndalama zapadera zomangira mzuzu youth center kumalizira kumanga griffin saenda sports complex kukonzanso mabwalo azamasewero a bingu ndi kamuzu stadium ndi zina kumalizira kumanga mabwalo a zingwangwa ndi soche amene ndi amatimu a nyasa big bullets ndi mighty wanderers ndi zina kumeneko sanatchule kuti kupita ndalama zingati ndipo unduna wa zamasewero ukudikirabe kuchoka ku unduna wa zachuma kuti uwauze ndalama zimene apatsidwa ku nkhani zolemba ntchito anthu mdziko muno boma akuti limanga sukulu zophunzirira ntchito ma community technical colleges kumaboma a mzuzu neno ndi lilongwe Bomali akuti lipitirirabe ndi ndondomeko yake yolemba achinyamata amene amaliza sukulu za ukachenjedwe kuti aphunzire ntchito mu ndambi za boma zosiyanasiyana ija mchingerezi amaitcha kuti graduate internship program ndipo mchaka chino alemba achinyamata okwana 3500 Ku unduna wa za mdziko ndi apolisi, Homeland Security, boma la dziko lino akuti lipitilira kuika ndondomeko zoyenera kuti chitetezo cha mdziko lino chikhale chokhwima. Pa ichi, boma limanga Blantyre Police Station, Chitedze Maximum Security Prison, likulu la apolisi, la mzigawo yomwe m'chingerezi ndi ma regional headquarters limaliza kupanga print ziphaso za unzika kumanga nyumba 160 za apolisi ku area 30 komanso kumanga msasa wa anthu othawa kwawo ku Chitipa ku unduna wa zamalo ndi nyumba boma la dziko lino layikapo ndalama zokwana 30.91 billion kwacha kuti kuyambe kumangidwa mizinda yatsopano, ma secondary cities, ku Karonga, Nkhata Bay, Kasungu Chipoka ku Salima, Monkey Bay ku Mangochi, Luchenza ku Thyolo, Bangula ku Nsanje. Boma la dziko lino akuti lipitiriranso kumanga nyumba zokwana 10,000 za asilikali a mdziko muno, apolisi ndi asilikali andende komanso nyumba zokwana 30 za anthu akhungu lachialubino ku ntchito za makhonsolo kapena kuti maboma ang'onoang'ono ma local councils boma la dziko lino akuti lipitirira ndi kuthandizira kuti ntchito ziyende bwino pa ichi boma lakweza ndalama ya constituency development fund cdf kuchoka pa 100 million kwacha

mu njira ya Governance to Enable Service Delivery Project. Katoleredwe ka ndalama mchakachi a Chithyola Banda anati boma la dziko lino likuchilimika pofuna kuchulukitsa njira zotolera ndalama kudzera m'misonkho kulimbikitsa anthu kuti adzilipira misonkho yawo mokhulupirika ndi kuyesetsanso kuti nthambi zotolera misonkho zizigwira ntchito zawo popanda mavuto aliwonse boma la dziko lino akuti lachotsa msonkho pa galimoto zoyendera magetsi lachotsanso msonkho kwa amene angalowetse zipangizo zomangira nyumba zogonamo ana a sukulu aku mayunivesite ndi m'masekondari mdziko muno aliyense amene wakhalitsa kunja kwa dziko lino ndipo wasankha kubwereranso kuno kumudzi Bomali lati samalipira msonkho wa galimoto yake imene akuyendera. Achotsanso msonkho kwa amene amabweretsa nsalu zosokera mayunifomu a asilikali m'dziko muno. Apolisi komanso asilikali andende samalipira msonkho pobweretsa zinthuzi m'dziko muno. Boma lathu lawonjezera msonkho pa malata amene amabwera omalizidwa kale m'dziko muno kuchoka pa 15% kufika pa 25%.

kufikira 15,000 kg. Nduna ya zachuma yasindikizanso kunena kuti nduna iliyonse ili ndi mwayi wolowetsa galimoto zatsopano m'dziko muno zokwana zitatu mwaulere. Mizikiti ya m'dziko muno izilowetsa zoyala popempherera mwaulere ngati mmene matchalitchi amalowetsera mipando yawo yokhalira popempherera mwaulere. ngati njira imodzi yolimbikitsa alimi mdziko muno amene amalima chimanga ndi mapira chimene chimapangiridwa mowa wa msenga boma la dziko lino lachepsa msonkho kuchoka pa 40% kufika pa 20% pa mowa wa msenga monga wa chibuku pofuna kuwafewesera anthu ogwira ntchito yolandira malipiro apamwezi boma la dziko lino tsopano liziyamba kudula msonkho pa malipiro awo kuyambira pa 150,000 osati pa 100,000 ayi ngati mmene zinalili mbuyomu boma la dziko lino akuti lichepsa msonkho wotchedwa withholding tax umene limatenga kwa ma agent a airtel money ndi mpamba kuchoka pa 20% kufika pa 1% popeza ma agent ambiri mdziko muno sapanga phindu lokwanira kenako nduna zachumayi inati poti boma la dziko lino linayamba kulandira msonkho wa 10% wa corporate tax ku banki iliyonse imene yayamba phindu lopitilira 10 billion kwacha lopitilira 10 billion kwacha ndi cholinga chogwiritsira ndalamayi kukonzeranso malo amene anaonongeka kamba ka namondwe wa freddy pakadali pano boma la dziko lino akuti ladziwa kuti si mabanki okha amene amapanga phindu lochuluka motere pa ichi bomali lidzitoleranso 10% ku kampani iliyonse imene imapanga phindu lopitirira ndalama zokwana 10 billion kwacha pakadali pano akuti eni ama minibus amalipira msonkho wofanana pa galimoto yawo mosatengera kuti imanyamula anthu angati kotero pano minibus iliyonse idzilipira ndalama zokwana 5000 kwacha pa chaka pa mpando uliwonse boma akuti lisinthanso lamulo lotchedwa Fringe Benefits Tax ndi kusindika kuti theka lililonse la data kapena mayunitsi oyimbira foni amayenera akhomeredwe msonkho kamba ka madando amene amadza kamba kogwiritsa ntchito zipangizo zotulutsa malisiti ogula akagula katundu mdziko muno za electronic fiscal device komanso kuti anthu ambiri azigwiritsa zipangizozi A Chithyola Banda anati boma lawo lithetsa kugwiritsa ntchito zipangizozi ndipo akubweretsa njira ina yatsopano. Pomaliza, nduna ya zachumayi inauza aphungu onse mu nyumbayi ndi kutsimikizira Amalawi onse kunena kuti chuma tsopano cha dziko lino chikubwerera m'chimake kuchoka ku ngozi zakugwa mwadzidzidzi zija. Koma vuto lilipo ndi lakuti Tikugwiritsa ndalama zambiri kuposa zimene timatolera kudzera m'misonkho. Pofuna kuonetsa kuti inde chumachi chikubwerera m'chimake, a Chithyola Banda anauza nyumbayi kunena kuti pakadali pano kusowa kwa mafuta oyendera ndi nkhani zakale. Ndalama zakunja m'dziko muno zayamba kupezeka tsopano. Mitengo ya zakudya tsopano m'dziko muno yakhazikika ndipo ikunka natsikabe. Bungwe la IMF lapereka ngongole yotchedwa Extended Credit Facility ku dziko la Malawi. Achinyamata a mdziko muno akupita ku dziko la Israel kukagwira ntchito komanso mabungwe ndi mayiko akunja ayamba kuthandiza dziko lino ndi ndalama kutsatira kusiya kwawo kamba ka cashgate.